nnukwute ihe obi ụtọ mere na ụmụchi ugwu eze kindred na ọnụọgba nike dị n'okpuru ọchịchị enugu east nke enugu steeti n'ụbọchị eke abalị abụọ nke ọnwa disemba afọ 2023 maka na ọ bụ ụbọchị ahụ ka ọzọ Prince Chibụzọ Mba merubere mmemme ncheta agbamafọ atọ nke eze Dr. Chukwuemeka Eri ji wee chie ya echichi ọzọ eme nta eme imo aka ji ọfọ ndị Igbo nke abụọ n'ala Igbo niile bụrụkwụzi ụbọchị ọ gbara ọfọ ala ya bụ ọfala ọzọ Prince Chibụzọ Mba bụ nwa ugwu Nwaneke Anikejim nke Ụmụchi Ugwueze Kindred n'Ọnụọgba Nike nke dị na Enugu East ọzọ Prince Chibụzọ Mba ka aka ji ọfọ ndị Igbo nke mbụ bụ eze Dr. Chukwuemeka Eri nọrọ n'afọ atọ gara aga wee chie ya echichi a bụ ọzọ eme nta eme imo aka ji ọfọ ndị Igbo nke abụọ mana o nwere ihe megasịrị na ndụ ya tupu e chie ya echichi ọzọ ahụ ọzọ nwa eze chukwubụzọ mba onye ndị igbo chikwaziri ogbuefi nnanyelugo ka nna ya nwụrụ n'oge ọ ka dị afọ isii ọnọdụ a mere e ji kpọpụ ya kpọga ya n'ebe ọ nọ na-agbazi odibo ọ tara ọtụtụ ahụhụ dị iche iche n'amaghị na ihe ndị a bụcha ihe e ji akwadebe ya maka ọkpụkpọ oku ya ọ tagidere ahụhụ ahụ banye n'iti egwu nke bụ na o tiela egwu ihe ruru afọ iri abụọ na isii ọtụtụ afere egwu ya dịgasị n'ahịa

dịka aka ji ọfọ ndị Igbo malitere n'afọ 2020 iji gosi na onye ọkpụkpọ oku dị n'ahụ ga na-emerịrị ihe gosiri na aka Chukwu dị na ndụ ya ọzọ nwa eze Chukwubụzọ na-ejebe ụka bụrụ onye ozi Chineke bụrụ pastọ nwegoro ministrị na-adị agagasị n'ebe dị iche iche abọ nsi na aja o kwenyeghị na omenala n'oge ahụ ihe ndị mmadụ ji mara ya bụ brọda Williams ụlọ ekpere ya na-ejupụta na mmadụ ma n'agbanyeghị ihe ndị a niile ọ na-agabiga ihe mgbu maka na ọkpụkpọ oku ya ka na-adọgharị ya ọkpụkpọ oku a mechara mee ya isi mgbaka o yiba ara wee yie ara afọ abụọ zuru oke o si n'iyi ara pụta wee kpuzi isi daa ogbi dakwuo ngwọrọ nke ọ nọkwuru afọ abụọ n'ime ya ka ọ gabigachara ihe ndị a ihe mgbu ya ka na-agakwa n'ihu o nwere otu ụbọchị nke o si Bini na-alata Enugu ụgbọala ha wee nwee ihe mberede okporo ụzọ na Delta steeti mmadụ dum nọ n'ụgbọala ahụ nwụrụ anwụ nke ya onwe ya bụ otu na ndị ahụ nwụrụ anwụ e buru ha dum wee jebe n'ụlọ ọgwụ gaa tinye n'ọba nchekwa ozu ozu ya dịkatara na St James Mortuary nke dị na Delta steeti e buruzi ya jebe na Park Lane Mortuary nke dị n'Enugu steeti ka ọ nọrọ ọnwa anọ n'ọba nchekwa ozu ahụ dị n'Enugu steeti e bunatazie ya ụlọ chọzie ka e nie ya otu onye ara pụta bịa sị ka a bọpụta ozu ya na onye a ka dị ndụ e wee bọpụta ozu ya niile ahụ n'eziokwu ọ bụrụ na ọ ka dị ndụ ka ọ na-agachabeghị afọ ise nke a jiri mee o sikwa Port Harcourt na-alọta nwekwa ihe mberede ọzọ n'okporo ụzọ ma nwụọ ọ nọgidezie n'ọba nchekwa ozu ruo n'etiti abalị jiri aka ya binie ka o si na nke a pụta o bidoro yabakwuo ọya kidney ya bụ nrepịa nke akọ mmadụ o wee jebe India gaa gbanwee kidney ya ka o ruru n'afọ 2016 ka ya na nwa ya nwaanyị si mba Spain na-alọta kwụsị na Murtala Mohammed International Airport dị n'Ikeja nke Lagos steeti ndị nchekwa oje na mmụọ Naijiria bụ ndị DSS nwụrụ ya gaa tinye n'ụlọ nga gbaa ya ọgwụ nke mere ka ọ daa n'ọrịa ntari mmeju nakwa ọcha n'anya site n'ọrịa hepatitis ahụ ka mmeju ya gbarikọrọ e burukwu ya jebe mba ofesi ọzọ ịga gbanwee ya mmeju ọ bụghị ebe a ka o biri ọ pụtara rịabakwuo ọrịa otule nke a ma dịka pile eburu ya jebekwa ụlọ ọgwụ ga waa ya ahụ ihe ntụgharị a megidere ya ọ hapụzi ụlọ ekpere ahụ nke o nwe banyezie n'iti egwu n'ozuzu oke mgbe ahụ ọ na-akpa n'isi na-eme nke nwa bọbọ mana o ruru n'otu ụbọchị ọ nọrọ na be ya na-ehi ụra site na nrọ hụ onwe ya n'obodo ọzọ obodo ndị na-anaghị anụ asụsụ Igbo ọ fụ onye na-ekpo akpụ kene ya fụ ndị na-aza iro o kene ha agba nkịtị ọ bụzi otu nwatakịrị na-akarịbe ihe dịka afọ ise bịakwutere ya na-asị ya nwanne m ndị anaghị anụ asụsụ Igbo o wee jụzie ya sị ya kedu ka gị onwe gị si anụ asụsụ Igbo ebe ọ bụ na ndị anaghị anụ asụsụ Igbo nwatakịrị ahụ wee zaa ya sị na ya ebiela n'ala Igbo ihe karịrị puku afọ iri abụọ na ise mgbe nwatakịrị a kwupụrụ okwu a ọ kụja wee jụwa nwatakịrị a afọ ole ka ị dịzi nwatakịrị ahụ wee chịba ya ọchị chịsịa ya ọchị sị ya ngwa sobe m ọ sị ya ebe ọbụla ọ zọrọ ụkwụ ya zọọ o kwe ha wee jegide jegide jegide ha wee rute n'otu mmiri nke ndị mmadụ jupụtara na ya ụfọdụ nọ na mmiri ahụ na-achụ àjà ụfọdụ nọ na ya na-ekpe ekpere nwatakịrị ahụ wee were ikiribi ya bụ cowries wee chinye ya sị ya chinye ya n'ime mmiri ahụ ọ chịrịkwa ya chinye n'ime mmiri ahụ ha wee gabakwa ka ha si na mmiri ahụ pụọ gagide gagide gagide ha wee hụ nwaanyị na-eghe akara Ọzọ nwa Ezechukwu bụ ụzọ mba wee sị nwatakịrị ahụ na agụụ na-agụkwanụ ya o wepụta ego o ji n'akpa ka o goro ya bụ akara nwatakịrị a wee sị ya tinyekwa ego ahụ n'akpa o jiruzi aka ya sụọrọ nwaanyị ahụ asụsụ ọ sụrụ ya were ikiribi chinyekwa Ọzọ Ọzọ wee chinye nwaanyị nwaanyị nyezie ya akara o wee tabazienụ ya bụ akara ha na-agazi n'ụzọ ha gagidekwa gagide gagide n'ụzọ zutezie otu nwoke na-eti egwu bu ụbọ akwara n'aka nwoke a na-abụ ọ gụkata egwu gụkata egwu o tie sampe Ọzọ wee sị gịnị bụkwa nke a na sampe bụ na ihe mụnwa na-adị ekwukarị n'egwu nke m keezi ka nwoke a si etikwa sampe efe niile nwoke ahụ yi bụ efe ọcha ma ntutu ya ihe niile na-acha ọcha ụmụ agbọghọ abụọ abụọ nọgasị ya n'aka nri ma n'aka ekpe na-agba ya bụ egwu ihe gbagwojuziri Ọzọ anya bụ na ọ bụ etu ọ dị ka onye ahụ na-agụ ya bụ egwu dị ihe dịzi iche bụ na ihe niile nwoke ahụ yi n'ahụ dị ọcha nwoke ahụ na-eti egwu wee tikwa sampe ọzọ wee sị ya ehe n'ụdị na o chere na ọ ya ka ọ na-ekele mana nwatakịrị ahụ ya na ya so na-agwa ya mba ọ bụghị gị ka ọ na-ekele na sampe ahụ bụ ihe eji mara ya n'egwu ya na o tego tibara egwu nke bụ na o bidoro iti egwu n'ihe dị ka puku afọ ise gara aga ọzọ wee kụja sị ya afọ ole ka ọ dịzi adị o tigoro egwu puku afọ ise nwatakịrị ahụ wee chịsịa ọchị sị ya na onye anyị fụrụ ebe a bụ sampe masta na nrọ ahụ ọ dị ka ihe mere n'ọtụtụ ụbọchị maka na ọ na-abụ ha gagide chi ejie ha gagidekwa chi efo ndị mmadụ ebidokwa rụba ọrụ dịrị ha etu esi arụ ọrụ ụbọchị ha gagideziri wee fụ ụgbọelu o wee jụzie nwatakịrị ahụ kedu ebe ụgbọelu a ga-efetu ọ sị ya na ọ bụ n'ọdụ ụgbọelu ndị kalaba ọdụ ụgbọelu ndị kalaba ahụ dịkwanụ ha nso na nrọ ahụ mana ọ na-abụ ha na-akpụdebe ya nso ọ dị ka a ga-asị na ọ na-adị ote aka ka ya na nwatakịrị ahụ so ka na-agakwa n'ụzọ nnụnụ ahụ a na-akpọ ugo wee bịa ka o besa Ogbuefi Nnanyereugo n'isi ọzọ na-eze nwatakịrị ahụ sị ya mba atụna ụjọ chere ya bụ nnụnụ wee tụrapụ ihe ọ kpa n'ụkwụ ya ọ tụsaba ya n'isi ọ daa n'ala ọ ghọọ ikiribi ya bụ cowries ka nnụnụ ahụ nọrọ n'ihu ya fechasie nku ya gbọzie nke ọ gbọrọ n'ọnụ ya bịara awụsa ya n'isi ọ sị ya na nke a bụ akara aka bịa fezie nku ya n'isi ọzọ mana ka nnụnụ ahụ pụziri nwatakịrị ahụ sị ya ngwa kpokọrọ ihe ndị a niile ma nke ọ gbọrọ n'ọnụ tinyere osisi ọfọ nke ọ tụchara ya n'ahụ dakwuru n'ala ọzọ chọzie ka o were aka nri were ya o wee mịa ya dọọ ya ka ọkụ letrik nwatakịrị ahụ sị ya mba ya were aka ekpe tụtụrụ ọfọ ahụ o wee werezie aka ekpe tụtụrụ ya mana ka ọ na-ewelite ọfọ ahụ ozigbo nwatakịrị ahụ tie mkpu n'oke olu sị aka ji ọfọ ndị Igbo nke abụọ ọ sị ya atụna ụjọ ngwa were ọfọ a gaa zute eze doctor Chukwuemeka Eri aka ji ọfọ ndị Igbo nke mbụ na ọ ga-eje metụ ya na mmiri Agbanabọ nyefezie ya Ogbuefi Nnanyelugo n'aka dịka aka ji ọfọ ndị Igbo nke abụọ nwatakịrị ahụ wee sị ya na afụrụ m n'ịbụ eze ọ sị ya na ọfọ a si n'aka ndị ichie kpọmkwem n'aka eze agwọ evu nke abụọ ọ sị ya na ọ gị ka ọ sara ile nyefee ọfọ a n'aka nwa ahụ wee bido kọwabara ihe dị iche iche gbasara ọfọ ọ sị ya na dịka i ji ọfọ na gị etinyekwala aka n'ihe ọjọọ gị emegidekwala mmadụ na gị etinyekwala aka n'ihe rụrụ arụ ọ sị ya na ị ga-eji ọfọ a wee napụta ndị Igbo jiri ya wee napụta ọtụtụ ndị mmadụ mana matakwa na onye ji ọfọ anaghị emekwa ihe ọjọọ onye ji ọfọ na-anapụkwa mmadụ oke dịrị ya ọ dị ekpekwa ikpe mkpegide o wee bidozie nyebezie ya okwu ndụmọdụ ọkachasị gbasara ọfọ ahụ mana ihe yi egwu meziri bụ na ka nwa ahụ gwachara ya okwu na nrọ ahụ o tetazie na mmadụ ọ bụrụ na o jizikwa ọfọ n'aka kunie n'ụra ihe niile ahụ nke nnụnụ ugo nyụsara ya n'ahụ ha dum ka o kpo n'aka wee binie n'ụra nke a meziri ka ezigbote ụjọ baa ya ahụ o wee kpọba mama ya kpọba ọtụtụ ndị mmadụ sị ha kedu ụdịrị ihe dị etu a nke mmadụ isite na nrọ were ọfọ na ikiribi na ụmụ ihe ndị ọzọ nke nnụnụ nyere ya na nrọ pụta n'ife ndị mmadụ gbakọtachara a sị ka e nwee ndidi ka chi foo mgbe chi foziri e jebezie ma n'ụlọ ekpere ma n'ụlọ dibịa afa ka a mara ihe a ga-eme ka ọfọ ahụ si n'aka ya pụgodu ma n'ikpeazụ ọfọ ahụ mechara wee kwe o wetuo ya nwatakịrị ahụ nke ọ fụburu na nrọ bidozie bịakwutebe ya na-agwazi ya okwu nke bụ na nwatakịrị ahụ ọ fụrụ na nrọ anaghị anọcha ọnwa anọ zuru oke ka ọ ghara ịbịa ka ya na ọzọ nwee nkata ọ na-abịakarị na eke mbụ n'ọnwa nke ga-emezu ya ọnwa anọ ịbịa ka ha nwee nkata ọ bụ mgbe ihe ndị a niile gachaziri ka ndị okenye ala Igbo bịakọziri ọnụ eze dọktọ Chukwuemeka Eri wee chizie ya echichi ọzọ a bụ ọzọ eme nta eme imo aka ji ọfọ nke abụọ n'ala Igbo niile mgbe ọ na-agabigabu ihe ndị ahụ niile ọ dara ogbenye dasie ya ike maka na ọrịa ịgbanwe mmeju na akọ nke o jegasịrị na mba ofesi erichala ego niile nke o nwere ọ bụzi ụmụ Chukwu Okike Abịama ndị IPOB bụ ndị gbakọrọ ọnụ sị ka a jụkene ọfọ a ihe a ga-eme ka anya ya kwụsị e wee jụọ ọfọ ọfọ wee kwuo ihe a ga-eme emee ya etu a ka Ọzọ Nwaeze Chibụzọ Mba si wee nwere onwe ya mana ị ga-echetakwa na ọfọ ahụ e nyere ya na o rubere isi wee gara ya eze dọktọ Chukwuemeka Eri etu nwatakịrị ahụ si wee gwa ya eze emezie ihe niile ndị ahụ nke o kwesịrị ime mgbe nwatakịrị ahụ na-ezi ya ya bụ ozi na ọ ga-ejekwuru eze o nwegasịrị ọtụtụ ihe ịrịba ama nke nwatakịrị ahụ sịrị ya gwa eze ga-eme ka eze kwere n'eziokwu na ọ bụ mmụọ na-ekwu ọ sị ya i ruo ị gwa eze ahụ sị ọ kwa ị dị ọnwa atọ nne gị nwụọ ị dị afọ atọ nna gị nwụọ ọ sị na ọ bụrụ na ọ gwa ya ihe ndị a na ọ ga-ama eziokwu na mmụọ ziri ya n'ihi na o nweghị mmadụ ọzọ ma maka nke a ọ sị na ihe ndị ahụ mere eze iji wee gosi ya na onye ọbụla ga-abụ eze anaghị enwecha nna onye ọ ga na-akpọ papa mmụọ ahụ gwakwuru ya sị ya ya jụọ eze maka ọfọ ahụ dị na be ya na-eku ume bụ ọfọ sitere n'orimiri agbalụ ọ bụ mgbe ọ gaziri wee kọwachara eze ihe ndị a niile ka eze kwuru ya hoohaa n'eziokwu na onye a bụ aka ji ọfọ o wee chizie ya aka ji ọfọ ndị Igbo nke abụọ si Enugu steeti wee bịa ndị be anyị o wee bụrụ etu a ka ya bụ akụkọ si wee gaa maka na a sị na ọ bụ a kọruo e geruo ị ga-achịkọ ihe niile e ziri gị ya nọ mee n'iru agara akọrọ gị ya n'akụkọ otu anyị kwuru ya ka ọ ga-adị mmụọ agara egbochi ya mmadụ agara egbochi ya nwoke agara egbochi ya nwaanyị agaghị egbochi ya n'aha Chukwu Okike abịa